i rie nri abalị taa physical ṅụa mmanya physical o ruzie mgbe a ga-egosi ebe odogwu chọwa spiritual mbọsị reality ga-ehiti gị ị ga-efesi reality o hitigo nwa baby virgin now hmm, o nwezi onye ekwu na eh, legal team will sweep on in action legal team ọ bụrụzi holy ghost ọ bụrụzi angel michael ọ bụrụzi ono nwe ono mgbọ ono egbe noo mgbọ ụbọsị eh, na reality hit gị amụma na-ebu mara mama oh, ọmọ nwanne m Saint Ezeaku Ejiọfọ atụtụrụgo this table that we are managing nwanne kpuo the table ihu n'ana so onye ọbụla receive your sense

carry you jejejeje to my youtube channel just subscribe turn on your notification it's very very easy na the same data you go use to watch me na the same data you go use to or to do watch me that way because i'll be posting that place consistency for now so thank you so much for the people that is going to subscribe to my youtube channel you understand i love you people so much those that love what i'm doing I love you people too. London nwere automatic bridge e ji remote control emetara ya n'ibe arịrị lelelelele nwanne ụdị mmadụ m chọwa gị mee ya eyeye m kpọje gị na psychiatric hospital a mala ife na-eme e nye gị ọgwụ ndị ala so what am I saying na-emebi afa nwanne anyị nwoke agbanyeghị na nwanne anyị nwoke bukwa ụzọ buo amụma na onwe ya na-akpọ Loveth a gwa gị na reality hit gị reality hit gị face reality o hitigo nwa virgin now nwa virgin ekwuzi okwu legal team police big big police okwu okwe small small small big big police o send big big police mba lụchala gị keyboard

ime ụlọ otu a gị na ji gị lụtara ọmarịcha nwanyị gị na-agba benz na ọ gị nwa bụ good morning ndị kidnapper gị nwa prayer point ụmụ nwa kidnapper enwe ha idea ndị gboo ji sị na ụmụnna nwezuo akụ iro na asị anaa ọ ihe a na-eme na Europe today oga go back to your root and respect your ancestor ihe na-eme na Europe tata bụ ụmụnna nwezuo akụ iro na asị anaa gị na a billionaire nwee ike ibi n'ofu ya dị ma mma a sị ka ịzụ onye ka Emeka Offor times 10 gị na ya nwee ike ibi n'ofu street na london ma ị ga-amana onye ka Obi Cubana fa ma chief priest times 20 gị na fa nwee ike ibiri na the same compound na abroad and you will not know because na ụmụnna enwezugo akụ iro na asị emee gịnị anaa mana be anyị ebe a ị furu ya n'obere ego na account gị na-agba Belgium moto onye ọcha send ọkachasị benz a na-ere 70 or 80 million ị manụ ọ gị maka na a goziri oke chi mọ ono egbe ahụ noo mgbọ mbọsị egbe ahụ ga-agba gị ị ga-ama na ihe na-eno egbe noo mgbọ bụ doctor ị ghọtago mbọsị ị ga-emegide ono egbe noo mgbọ ị da aka ndị kidnapper gbaa gị egbe ị ga-ama na ihe na-eno egbe noo mgbọ bụ doctor through surgery and through CT scan a pịa gị CT scan made in China ọ fụ ebe mgbọ ọ nọ gị n'ọkpa e wee were mma china lụ kaa gị ebe ahụ mepee nya wepụta ya stitch nya nụ understand me eribe si gụwalị gị egwu with eh, piano ndị ọcha lụ eh, otu a na ha agụrụ gị ma bụ eh, ị hụnụgo onye jere ọ gbara aka je ọgụ tụrụ ugo wee nata i kwete Israel na-agba Gaza gbarie hospital dị na Gaza mgbasa ma ụmụ nwaanyị mụrụ nwa ọfụrụ ma ndị dị ime ime na-eme n'ụlọ ọgwụ Israel tụọ bọmbụ na Gaza hospital ị nọrọ n'afrịka na enwerọ ọkụ nepa heat na-egbu mụ na gị na-agụ na ị nwere onye gbara aka je ọgụ tụrụ ugo nata i kwete fulani na-egbu gị nwanne anyị ga-akụchagide gị till i nwee sense mụ na gị apụta dozie ebe anyị ma ị chọrọ ma ị chọrọ anyị ga-akụchagide gị kụchagide gị kụchagide gị iberiberism esi n'ime gị pụọ na unite mụ na gị a unite together ka anyị zọpụta ụmụaka anyị mụta na ụmụ ụmụ anyị na-abịanụ i were egwu dị otu a tinye na moto na-akpị ya ị hụnụgo onye gbara aka je ọgụ tụrụ ugo wee nata aha i kweta na mmadụ gbara aka je ọgụ tụrụ ugo nata kedu ebe o menugo a jụọ gị ị sị na ọ jizọs o jere ọgụ a na ebe ọgụ naijiria na biafra war o jere gbara aka je tụrụ ugo nata ọgụ tinubu na peter obi anyị ncha niile so ọnụ o gbara aka jee tụrụ ugo nata anyị nwa gbara aka jee onye ji something jee tinubu ji ihe jee ndị ọ tụrụ ugo naa ọ tụrụ ugo naa ọ tụrụ ugo naalụ onwe ya maka na o ji ife nya nwa bụ muslim the present president before by bụ muslim ị fụ na o ji ife inec chairman muslim ig of police muslim chief of army staff muslim ị fụ na o ji ife o ji ife je ọgụ tụrụ ugo naa na mụ na gị gbaza aka bụ ụmụnne Peter Obi gba aka je ee eh, inec chairman abụghị kristian ọ bụrọ onye igbo ig of police abụghị onye igbo bụrụ kristian chief of army staff abụghị onye igbo bụrụ kristian former president abụghị onye igbo bụghị kristian ị fụ na mụ na gị gba aka je ọgụ Tinubu ejide e, e, e, something je ọgụ tụrụ ugo naa mụ na gị gba aka je agbalụkwa aka naa hallelujah somebody say amen ọ ihe ị ma anya amen o nwe ihe ọzọ ị ma